Moni ndine Jack. Nkhani yathu ya lero ikutitengera ku Lake Malawi. Nkhani yake ndi yodziwika koma mwina anthu ambiri ena samayidziwa. Tagwirani chakumwa tiyeni ticheze. Nkhani yathu ndi ya MV Viphya imene inali ferry kapena nditi steamer imene imayenda pa Lake Malawi in muzaka za m'ma 1940s nthawi ya atsamunda. Mu 1943, a kampani ya Nyasaland Railway Company anapempha, kapena ndinene kuti anatuma ku Belfast kumene kuli ku Ireland, kampani ina kuti iwapangire ferry yoti iziyenda panyanja pa Lake Malawi. Kampani yomwe anaisankha inali Harland and Wolff Industrial Company, yoti ili ku Belfast, Northern Ireland. Kampani imeneyo ndi yomweyo imene inapanga ship ija yotchuka inamira ija ya Titanic. Nde a Harland and Wolff anagwiradi ntchito yawo, anaipanga MV Viphya. Inali yaikulu 40 meters, kutalika kwake 40 meters pamene anayipanga kunena kuti speed yake ikhale 12 knots ndi kuti ichoke ku ireland ku belfast kupita ku malawi anayimanga koma anayika mmapisi mapisi eti zimatabwa zosiyanasiyana kaya mipando chani chichonse anachiyika mapisi mapisi anatumizidwa mpaka anakatulukira ku mozambiki kenako pakana anakafika ku malawi itafika ku malawi mu 1943 ndi pameneno anatani anatenga mapisi onse aja nkuatani kuwalumikiza bwinobwino malinga ndi ma instructions amene anapereka Harland and Wolff onena kuti mmene itakhalire kukhangati akuimanga koma chilichonse choti chaperekedwa kale nde anayimanga kapena nditi anayilumikiza chifukwa cha second world war kapena nditi nkhondo yachiwiri pa dziko lonse lapansi inapezeka kuti panali zinthu zambiri zomwe zimachedwa nkhondo imasokoneza zinthu nde inakhala kuti inali ready bwinobwino kuti iyambe kuyenda pa nyanja mu June 1946 vuto lalikulu la nkhaniyi ndi yonena kuti documentation komanso zithunzi palibe kunena kuti kalero dziko ngati lathu linalibe information simasunga ma historical documents nde zinthu zambiri palibe nde nzovuta kuti kufotokoza zambiri zimakhala kuti pali zithunzi ngati pali anthu maonesa anthu chani koma apapa ndizonena kuti zambiri palibe koma captain amene anali washipi imeneyi kapena kuti ferry imeneyi anali Farquharson Keith Farquharson nde mene anaipangira ship yake inali ndi madeka atatu osiyana komanso anaipanga kuti mene ankailumikiza anaonjezeranso deka ina koma chifukwa cha nthawi yakeyo nyengo yakeyo nthawi ya atsamunda kunali kukadali tsankho nde zija zoti anthu okuda amakhala mbali yawo azungu amakhala mbali yawo amwenyenso amakhala mbali yawo samakhalira pamodzi MV Viphya anaipanga kuti izinyamula matani 370 MV Viphya inayenda maulendo ake kumapita ku Monkey Bay n'kubwerera, maulendo atatu kuchoka mu June 1946. Malo ena ku sukulu ya Seventh-day Adventist yotchedwa Luwazi, kunali ana ena a sukulu amene akuti anagwidwa chifukwa chonena kuti amaba mtedza. Sukulu imalima mtedza nde amadabwa kuti chilimireni si- akakolola sizikusonyeza ayi kuti nakuti anthu akolola zija zapita kuti ndi atayamba kufufuza anapeza kuti ma student awawo amatani analipo ma student 14 amaba mtedza uja ndi atanawapatsa chilango chilango chake china choti atani akakumbe kaya akakumbe madzenje kaya kuti kukumba ma outhouse sindiudziwa tatanthauza chani koma iwo anakana kupanga punishment imeneyo anati tizibwerera mmakwathu anawauza kuti either ak- akumbe kapena achotsedwa sukulu nde iwo anasankha kuchotsedwa sukulu analipo 14 nde 6 anali ndi ndalama zonena kuti anatha kugulira tikiti pompopompo pamene enawo analibe ndalama anasankha kuti ayambe kugwira maganyu mpaka apeze tikiti yokwerera chani yokwerera feri ija azipita mmakwawo aziphunzitsi anayesa kuwaletsa kuti a tangogwirani chibalo iwo aja anatani anakana kugwira chibalo anasankha kumapita nde anyamata 6 yo anapeza kuti anatani ananyamuka kuti akakwere nawo feriyo pa tsiku limenelo panali pa 30 july 1946 pamene anthu pafupifupi 194 anatani anakwera kuphatikizapo ma student aja komanso panali anthu ogwira ntchito momwemo akuti pa 30 July po kunali mphepo yoopsa kwambiri weather sinali bwino ndipo anthu anamuuza Captain Farquharson kunena kuti weather sili bwino panyanja pakhoza kukhala kuti payipa kwambiri koma Farquharson ananena kuti a tiyeni tikhala bwino bwino anthu anakweradi chani feri ija inanyamuka nde feri yake inalinso yosavindikira kutso kumwambaku yayi kunali kwa open kunati kuti madzi akhoza kutani kulowa pakakhala mafunde ovuta nde ati ananyamuka ulendo uja koma asanachifike patali anayamba kale kuona kunena kuti ya pa, pa nyanja apa sipali bwino nyanja inakalipa kwambiri panali namondwe akuti panali mphepo imene amayitcha mwera yoyipa kwambiri yonena kuti imati ikabwera akuti aliyense amachita mantha muchani muferi aliyense amene anali ndi mantha kunena kuti aa komatu zinthu sizili bwino mpakana anthu ena ogwira ntchito muferimo anapita kukamuuza kapteni uja kunena kuti "Ah, akapteni panyanja sipali bwino pali mwera pali namondwe bwanji tibwerere chifukwa anali akadali ndi mpata kuti akhoza kubwerera kapena kukayima pa poti imene inali pafupi kwambiri koma Fakwasoni ananena kuti iyayi kapteni ndi ineyo tiyeni tizingotani tizingopita anthu enanso anapitanso kuti "Ah, komatu kapteni weather siili bwino Pa- ati zinafika poti anthu ena amangosanza anthu ena basi zinaizi zonena kuti kusakhazikika aliyese njenjenjenjenje koma kapteni akuti ayi tiyeni tizitani ife tizingopitirirabe nde ulendo umatani umapitirira nanga si kapteni ndi kapteni ati anapitabe nkukafikano poti malo moti mphepo ija yachabe imakhala ngati kuti kubwera mbali zonse kuchoka ku left kuchoka ku right kuchoka kumbuyo kuchoka kutsogolo nde ship ija imakhala ngati kuti kaya nditi feri ija imakhala ngati kumenyetseka yatembenuzikira uku yatembenuzikira uku yabendekekera uku yabendekekera uku mpakana madzi anayamba kulowa enanso anathamanganso captain madzi ayamba kulowa koma sizinatanibe sizinatheke ati tiyeni tizingopitani kenako atafika pena akuti anaona kuti ah, atatsala pang'ono kufika pamalo otchedwa Chitimba mpamene fakwason uja tsopano nayenso anazaona kuti mm, apapa situation siili bwino nde ananena kuti analamula kunena kuti patsegulidwe deki kuti mwina anthu ayambe kutani apeze njira yonena kuti anthu athawe koma anatsegula deki ija Koma nthawi yomwe amazatsegula deki ija ati kunazabwera mafunde achabe kwambiri nkuzangomumenya Vipya ija nde mafunde ake ati anali amphamvu kwambiri anayitani anayikankhira mbali inayo nde inatembenuzika nthawi yomweyo nde anthu ena onani kuti mmene zimachitika zonsezi ena anathawira pansi madeka apansi kukhala ngati abisala komanso amabisala chifukwa chonena kuti mafunde aja akamamenya madzi amatani amawamenya amalowa nde amabisala pansi ponena kuti madzi aja asamatani asamawamenye nde pobisala pansipo anakhala ngatinso ali trapped pamene mafunde aja anazamenya ndi kutembenuzira boti ija uko nde anthu ena odziwa kusambira anapezera mpata kudumpha kudumphira m'madzi muja ngakhale mafunde anali atakalipa kwambiri mphepo ikumenya namondwe woopsa kwambiri odziwa kusambira ena amadumphira m'madzi pamene ena anali trapped pansi pachani pansi pa deka paja anapezeka kuti anthu ena anadumpha ndithu pamene ena anatsalira mommuja pali mphekesera yonena kuti a Fakwasoni anatulutsa ngati chi lifeboat mphekeseratu its not verified akuti nde anatenga amatenga azungu anzawo kuwayika kuti atani athawire mu lifeboat mo komano anthu atangoyiona lifeboat yo chigulu chinatha kuyangi- tinadumphira mu life boat iyo ndi anapangisa kuti itani imire fati anadumphira mu anthu ambiri kupyoza anthu amene amayenera kukhalamo iyoyo unverified poti pali nkhani zosiyanasiyana koma ndi mmene anamirira anapezeka kuti anthu 45 anapulumuka kuphatikiza 4 mwa mastudenti aku luwazi aja pamene mastudenti awiri anamira nawo anthu onse amene anamira akuti ndi pafupifupi pakati pa 145 ndi 150 koma namba imene imatchulidwa kwambiri ndi 145 analowa pansi ati azungu onse amene anali mmenemo kuphatikiza captain Farquharson anatani anamira anathera pompo pamene nawo ena anasambira pamene ena amagwira ngati akapeza chithabwa amangotsakamira thabwa lija ndi akokoloka nalo mpaka nakafika kutani akafika padoko kapena titi patsidya apeza kuti atani atuluka pamenenso anthu ena mene amadzawayang'ana anaona anthu akutani akuvutika kufuna kuthawa mnyanja anawathamangira anapeza njira anatenga mabwato kupita kukatani kukawapulumutsa anthu onse amene anapulumuka anali 45 palibe mzungu olo mmodzi amene anapulumuka onse anathera mommuja pamene anthu okuda okhaokha ndi amene anatani ndi amene anapulumuka nde kunapangidwa investigation kuti aone kuti chinalakwika ndi chani chinavuta ndi chani nde ku investigation kuja anthu ambiri anayankhula kuphatikiza anthu ena amene ana- anali mmucheni mu Vipya momwemo komanso anthu amene anaichita inspect Vipyayi amene anayipanga inspect ananena kuti sinamangidwe bwino yayi akuti anayimanga inali yolemera kwambiri ati anthu anachita comment ndithu kangapo konse isanamire kunena kuti ah kodi feri yayimanga bwanji ndiyolemera kwambiri ati imaoneka ngati mbali imodzinso ndiyolemera kusiyana ndi mbali inayi koma anthu amati akachita komenti vuto lake amachita komenti ndi anthu okuda ndi anthu okuda mawu awo anali osatani osamveka wanena mzungu nchomwecho nde anakhala ngati kuti palibe amene anatani anawamvera ndi amangoti "Ii, kaya poti eni ake akudziwa zimene akuchita chifukwa Vipya inali yanyuwani unali ulendo wa namba 4 inangoyenda maulendo atatu okha ulendo wa namba 4 ndi umene inatani inamira ndiye panali question yoti ah, zitheka bwanji kunena kuti feri ya nyuwani ngati imeneyi ikamire inde panali namondwe koma chinanso chapangitsa ndi chani ndi choyamba chinali chimenecho chachiwiri matestimoni anthu amene amapereka anali onena kuti kapteni sanamvere iye olo kumuuza cha mtundu wanji amadziwa kunena kuti weather sili bwino anapangidwa warn weather sili bwino koma iye amanena kuti ineye ndiye kapteni zina zilibe ntchito mumvera zomwe ndikunena ine komanso akuti kapteni amamwa mowa koopsa ati anali chidakwa chenicheni ndipo tsiku limenelolo nthawi yonse anali pamene kupanga komandi feri anali akumwa brandi anali akumwa anthu atamuuza amapita akamudandaula kuti ayi chonde titere anali akumwa brandi ndi ati anali ataledzereratu madisishoni onse omwe amapanga anali opanda pake komanso mene ananena kuti ayi tsegulani chihacheti ataona kunena kuti weather siili bwino ati zinapanganso contribute kunena kuti chani imire nsanga chifukwa chonena kuti ndiye mafunde anadzabwera ndi mphamvu aja anangopezeka kuti zonse zalowanso madzi onse alowanso mutimo alowa mmenemo ndikupangitsa kuti itani itembenuzike nsanga plus weight yomwe amanena kuti inali yolemera kwambiri maka mbali imodzi komanso kutsegula chihachetiko komanso kunena kuti nanga sinali yovundukuluka eti? Sinali feri yotseka iyayi. Pansi pokha, madeka a pansi ndi omwe anali ovindikira, kwinako kunali kotsegula. Ndiye madzi amangotani? Madzi amangolowa. Ndiye sizinavute kuti tani itembenuzike. Koma amene anapezeka o blame kwambiri anali Farquharson kuti ngozi yachitika kwambiri fa cha Farquharson 1 samayenera kuyenda nkomwe 2 sanamvere anthu atamuuza kuti tibwerere komanso decision yake yofuna kupulumutsa anthu inabwera mochedwa china chinali kunena kuti sanaipange bwino iyi Vipya nde atapanga choncho inakhala ngati ino kuti blame yapita uko Na- investigation amafuna apeze kunena kuti panalakwika mpati kuti akonze komanso apopo monga aja anaipanga feriwo amaopa nanga siko ndi company yawo reputation kunena kuti akuti yamira uko anthu ayang'ana kuti kodi anaipanga bwanji aliyense amafuna kuti iye asakhale olakwa nde amathamangira kuti chani tapangani investigation tione kuti chenicheni chalakwika ndi chiti komanso familinso ya kwa a Farquharson nso ikhala kuti ee ndi- ndi anene kunena kuti ifeyo m'bale wathu ndi amene waphetsa anthu onsewo zoterozo aliyense amatani amakhala kuti mbali yake afuna kuti ikhale yabwino komanso kuopa kupereka compensation coz nthawi zambiri olakwa amayenera kupereka compensation apopo zikakhala kuti yayi olakwa anali Farquharson Farquharson analembedwa ntchito ndi nyasaland railway company ndekuti nyasaland railway company ndiyomwe itapereke ma compensation nde anapezeka kuti Nyasaland Railway Company plus family ya kwa Farquharson inapanga apilu kunena kuti ifeyo tikuona ngati zinthu izi nzabodza nde ku apilu kuja anthu onse okuda aja amene anapereka maumboni a zomwe zimachitika mmenemu against Farquharson onse anakasintha ma statement kugwirizana ndi banja la kwa Farquharson kuti ayidi zonse zija sizinachitike chonchoyi basi no mlandu nkupezeka kuti ananena kuti ayi olakwa si Farquharson kusintha china chilichonse umadabwitsa kuti aa tsono anthu ananena bwinobwino zomwe zachitika chasinthitsa ma statement ndi chani koma nkhani inapezeka kuti yathera pomwepo mv vipya ikadali pansi pa chani pa lake malawi sanayitani sanayichotsepo anthu onsewo anthu 145 anathera pansi pomwepo nde s- explanation tikhoza kungoganiza kuti anthu okudawa anasintha maganizo chifukwa choti mwina anapatsidwa pressure, anaopsezedwa. Inali nthawi yonena kuti atsamunda anali akulamulira, munthu mwina wokuda sukanatha kutsutsana nawo kapena kuwanena kuti iwo ndi olakwa. Koma iyo ndi disaster yoopsa kwambiri imene inapangika ku Malawi, pa Lake Malawi, imenenso nthawi zina amaitcha kuti Titanic ya ku Malawi. zikomo kwambiri aziwa ndi ambuye aziwa ndi ambuye